Balongo olemekezeka, mu programu yapita ija timakambirana poona mmene zidakhalira pakati pa kulengedwa kwa Adamu alayhi salatu wassalam komanso ndi kunyoza kwa lamulo kwa Ibilisi amene timamunena kuti Satana Mdyerekezi Jabulos, ndipo tinapeza kunena kuti iye Mulungu Allah subhanahu wa taala adamutsitsa chifukwa cha kukana lamulo la Allah tabaraka wa taala. Koma apa Iblis adaganiza zomupempha Allah Subhana Watala kuti mwina apatsidweko mwayi oti akhale zaka zochuluka kwambiri pa dziko lapansi pano mpaka nakufikira tsiku la chiweruzo, kuti iye asalandire chilango chake cha kunyoza kumeneku pa nthawi ino imene tikukhala umoyo wa dziko lapansi. Choncho Mulungu Allah Subhana Watala akuti adampasa iye uja mwayi umenewu, ndipo zimenezi tikuziwerenga mu Quran mu Surat Al-Araf. ndipo atampasa mwayi umenewu ndi pamene tsopano ibilisi satana mdyerekezi anapanga mission statement yake kufuna kuti atiuze zomwe iye azichita audhu billahi min ashaitani rajim qala fabima aghwaitani akuti iye ibilisi adalankhula kunena kuti chifukwa chakuti ine mwandisochereza laqudanna lahum sirataka almustaqim ndithu ine ndiakhalira anthu amenewa pa njira yanu ya chilungamo thumma laatiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim komanso ndiabwerera kutsogolo ndi kumbuyo kwawo wa an aimanihim wa an shamailihim komanso ndiabwerera kumanja ndi kumanzere kwawo wala tajidu aktharahum shakirin ndipo simwapeza ochuluka mwa iwo kukhala okuyamikani inuyo allah subhanahu wa taala Ndipo apa atalankhula mission statement imeneyi, Shaytwaan ndi pamene tsopano adafuna kuti ayambe kusokoneza, makamaka chisokonezo chimenechi chiyambire pa Adam alaihi salatu wassalam. Allah anampasa Adam kuti akhale ku Jannah, ku Paradiso, ndi kumadya china chilichonse, koma anamulesa mtengo umodzi kuti asadye chipatso cha mtengo umenewu. Apa ndi pamene Shaytwaan anabwera kufuna kuzasokoneza mtendere wa Adam komanso kufuna kuti naye Adam akhale oyaluka ndi kuyalusidwa ngati mmene iye adayalukira komanso adayalusidwira ndi kusisidwa nyota zake. Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza mu ndime zosatira Kunena kuti fawaswasa lahuma shaitan akuti Satana Mdyerekezi, Ibilisi, anabwera ndikuzawanong'oneza liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima ndi cholinga choti zionekere kwa iwowo zomwe zabisika m'maliseche awo, kusonyeza kuti cholinga chomwe chinafuna iye Ibilisi Apa kunali kungofuna kuti Adam ndi Hawa amene ali makolo athu a ife ayaluke pamaso pa Allah komanso pamaso pa zolengedwa zonse ndipo akhale amaliseche. Inu mukudziwa bwino kunena kuti munthu wa nzeru ndi amene amaziphimba bwinobwino ndi amene amayenera kuti akhale kuti wazitchingira wavala zovala zabwino zobisa mbali imene iye safuna munthu wina kuti ayione. Choncho Shaytwaan adachita zimenezi mwadaladala kuti zioneke kuti iyeyo pamene amakana kugwetsa chipumi pansi kum'gwetsera Adam, ndithu anali ndi point yonena kuti Adam uyu ndi munthu okuti ndi oyaluka, kunena kwake titha kunena choncho. Ndiye akuti atachita zimenezi, Wa qaala maa nahaakuma Rabbukum an haadhihi shajarah, adalankhula pofuna kuwanong'oneza kuti Mulungu wanu sanakuletsenitu za chipatso chimenechi, za mtengo umenewu, illa an takuna malakain au takuna min alkhalidin, akungoopa kuti inuyo mwina mukhala angelo awiri kapena mukhala okhala mpaka kalekale. waqasamahuma inni lakuma la min annasihin, ndipo ati adalumbirira kuti ndithu ndikulumbira ine pamaso pa Mulungu kuti ndili mwa anthu kapena ndili ongokuchenjezani chabe, kungokuchenjezani chabe. Abale anga olemekezeka Apa tikuphunziranso chinthu china chomwe chikutiuza kuti Satana Mdyerekezi akafuna kupereka chinyengo chake, amatipatsa chinyengo pogwiritsa ntchito njira zimene zili zabwino, zomwe munthu ukaziona umaganiza kuti ndi zabwino. Monga apa tiona kuti chinyengo chimene wapereka kwa makolo athu ndi chowanamiza choyambirira, kuti iwo adzakhala angelo awiri kapenanso adzakhalanso okhazikika mpaka kalekale. Chinthu chachiwiri ndi kulumbira, kufuna kutsimikiza. Anji timadziwa kuti munthu akangolumbira mu dzina la Mulungu timayembekezera kuti ndi munthu omuopa Mulungu. Kufikira nthawi ina tionenso kuti kodi zotsatira zake zinali zotani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.